badenw ani ɲankuma bisimila ORTM gale kan k'an k'an janto mali la sabu janto n yɛrɛ la o kɔrɔ ko o ka ɲi an bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔrɔba jamana belebele jamana min kɔnɔna la an ka can sigi la maa mana kɛ sigi la cogo cogo mali kɔnɔ f'i k'a bil'i kun na k'a fɔ i kelen tɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fo eh, siyakulu bi tan ni kɔ siyakulu tan ni kɔ bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ sigi la bi fana ko tɛ ɔ n'i y'o ta k'o lajɛ o caya min filɛ fanga de don an na n'an sera a minɛcogo la ɔ n'an ma se a minɛcogo la a bɛ na ni gɛlɛya fana ye k'o sababuya o de kɛra sababu ye bi an ka mali kura jɛmukan kɔnɔna la an bɛna eh, baro sigi min kan o de ye o tuma siyakulu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye mali kura a lawaleyali la yasa k'o daɲɛ in k'a walawala an ye wele bila eh, zue jules tera ma ale ye ɲɛmaa ye kulu la kulu min n'a bɛ wele ko nabuwo n'o bɛ eh, buwaw ka siyakulu kɔnɔna la o tuma tera an b'i yɛrɛ fo i seli la kɛnɛ kan maa welelen filanan o ye abdurahman jalo ye abdurahman jalo ale ye eh, sɛbɛn ɲɛnabɔla ye eh, fulaw ka kuluba min n'a bɛ wele ko tabital pulaku o tuma jalo an b'i yɛrɛ fo i seli la kɛnɛ kɔnɔ maa welelen sabanan o ye maa ye ni ale kɔni bɛ kɛnɛ k'a laɲaga sanga ni waati o ye sedu idirisa tarawele an ka maakɔrɔ sabu bamananw ko ko eh, denmisɛn maakɔrɔ t'a kɔ o ka kiri man di o tuma sedu idirisa tarawele ale ye mi ɲɛmaa ye kulu la kulu min n'a bɛ wele ko turamagansi wa jogo ni maaya o fana maa ɲɛmaa don tarawele an b'i yɛrɛ fo yani an ka baro in sigi sen fɔlɔ ta ka ɲ'an ka dakuruɲɛ damadɔ la eh, tile damadɔ in na an ka mali eh, gouvernement ye laseli kɛ laseli min n'a y'a jira k'a fɔ a ma jɛn n'a ye k'a fɔ faransi jamana ɲɛmaa ye laseli dɔw kɛ k'a to taama la guinee bisaw jamana kan laseli minnu kɔnɔna la a ye jalakiw ta ka sin mali ma mali gouvernement y'a jira k'a fɔ mali maa tɛ se ka kɛ mali ka hɛrɛ fɛ ka malidenw yɛrɛ bɔ wa u bɛna mali gɛlɛya in bɛɛ ta ka a kɛlɛ k'a sɔrɔ hakili tolen don maliden bɛɛ kelen kelen la sedu idirisa dakuruɲɛ fila la i hakilina ye mun ye o laseli kan
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ORTM ɲɛmɔgɔ n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbagaw fo an b'a ɲini ala fɛ an bɛna kuma min fɔ ala k'a fɔ cogo ɲuman d'an ma ka a lamɛn cogo ɲuman di mɔgɔw ma n'an filila u ka yafa an ma bari an bɛɛ ye fili jɔn dama de ye eh, sangare i ye ɲininkali min kɛ n'o ye faransi jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma ye ah, eh, a y'a ka fɔ kuma fɔ bari fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔ kɛlɛɲɔgɔn sɔgɔ i b'o fɔ nka o yɔrɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ kɛlɛ sifa min kɔnɔ bi a cogoya ka gɛlɛn a cogoya gɛlɛyaw de b'a to a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an marabagaw wo an minnu ye jamanadenw ye wo an bɛɛ lajɛlen k'an jija ka baara kɛ ni hakili ye bari min bɛ ka fɔ bi k'a fɔ eh, kisɛ bɛ se la dɔw ma a man kan ka se minnu ma ko jugu mana wuli o tɛ se ka bɔ a kɔnɔ nka mun b'o nɔgɔya kuma ani ɲɛfɔli kuma ani ɲɛfɔ cogo ɲuman o tuma ala ka ɲɛfɔ ko ɲuman ala ka ɲɛfɔ cogo ɲuman d'an ma ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma
eh, tera dakuruɲɛ fila la ka kɛ ni eh, gouvernement ka laseli ye
kosɛbɛ eh, gouvernement ye laseli min kɛ sangare an bɛ se k'a fɔ ko laseli ye a ɲɛna parce que n'i y'a ta k'a filɛ emmanuel macron da donna da magara min na a y'a fɔ cogoya min na an bɛ se k'a fɔ a bɛ fɛ ka maliyɛnw de bila ɲɔgɔn na a dun b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi an ka tɔntɔn y'a fɔ cogoya min na an bɛ lahala min na sisan maliyɛnw mago de bɛ ɲɔgɔn na an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc an tɛna se ka sɔn habada maa wɛrɛ yɛrɛ yan ko an b'a dɔn min bɛ mali ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ sisan olu ka faran perezidan u ka perezidan u mago bɛ min na o ye an ka siyaw ka kolo ɲɔgɔn na kɛlɛ ka don o la jugu bɛ don donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ de hali bi cɛkɔrɔba b'a fɔ cogoya min na an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ɲɔgɔn lamɛn ni siyaw ye ɲɔgɔn lamɛn ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛ ɲɔgɔn bolo minɛ jamana in an b'a bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ni ala sɔnna ma don dɔ la an bɛ sigi an b'a fɔ a bɛ kɛ tɛmɛ ko tɛmɛlen ye ala k'a ɲɛ ka d'an ma jalo dakuruɲɛ fila ka kɛ ni laseli ye a diyara n ye n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ala y'an sigi ɲuman na ala k'an wuli hɛrɛ la Euh, d'abord yan'an ka daminɛ ne bɛ dugawu de kɛ euh, kɛlɛ min kɔnɔ maa minnu tanyana a kɔnɔ ka kɛ an labaga maaw ye ka kɛ maa wɛrɛw ye mɔgɔ o mɔgɔ ni kɛlɛ in euh, kɔlɔlɔ ser'i ma an bɛ dugawu k'a tigilamɔgɔw ye ala k'u dayɔrɔ sumaya n'o tɛmɛna macron ka kuma ye an bɛ se ka mun fɔ filakunda bi an bɛ se k'a fɔ de ala k'an sɔn hakili ɲuman na kɛlɛ juguyara cogo o cogo an k'a kɛ ni hakili ye eh, an b'a fɔ mun ma eh, amalgame ou bien stigmatisation eh, an ka faamaw k'u jija u k'u banban o yɔrɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ kɛlɛ gɛlɛya n'o sera ka nɔgɔya hakili la kɛlɛ fana a minɛko ɲuman bɛ sɔrɔ ala k'an sɔn hakili ɲuman na ala k'an sɔn hakili ɲuman na ayiwa n badenw eh, fɛn min ye mali kura jɛmukan bi su in na a sigise fɔlɔ bɛ min kan o ye an ka mali yɛrɛ mali yɛrɛ ye kulu min ye kulu misɛnmisɛn caman b'a kɔnɔ n'o ye siya kulu ye o tuma mali ye jamanaba ye ka da o yɔrɔ kan yaasa an kana mali yɛrɛ ta bakuruba la k'a n'a kɔnɔ e, kuluw lajɛ o tuma an ye ɲininkali tɛngu maa la maa min ka kalan bɔra hadamadenw yɛrɛ ka taabolow o kuma fɛsɛfɛsɛli ma n'o ye saliya male an k'ale lamɛn maa minnu y'ale ɲininka o ye apolinɛri dawu ani mamadu sidibe ni maa min bɛ mali dɔn ayiwa eh, marakaw bɛ yen kakɔlɔw bɛ yen kɔrɔbɔrɔw bɛ yen bamananw bɛ yen fulaw bɛ yen sinafaw bɛ yen miyankaw bɛ yen kasɔnkaw bɛ yen dɔgɔnɔw bɛ yen bɔbɔw bɛ yen bozow bɛ yen kɛlɛtamasɛkiw tuarɛgiw bɛ yen arabuw bɛ yen ayiwa mali siya ka ca ɔ donc n'i ye siya ninnu ta i b'a sɔrɔ u sigilen don tarakoloba tarakoloba ayiwa eh, n'i ye kayiɲafan ta i b'a sɔrɔ o kasɔnka ni o eh, o maraka ka ca ayiwa n'i ye kulikɔrɔ mara ta i b'a sɔrɔ bamanan ni ayiwa o siya wɛrɛw ka ca sikaso fanfɛla sinafɔw ni ayiwa miyankaw ka ca ayiwa masina fanfɛla o filaw ka ca kɔrɔnyanfan fɛ kɔrɔbɔrɔw ka ca kɛlɛtamasɛkiw ka ca nka i mana o tarakolo fɛn o fɛn ta ayiwa i b'a sɔrɔ siya tɔ bɛ olu bɛɛ la siyaw donnen don ɲɔgɔn nɔ ayiwa ka mali fa ka mali kɛ kelen ye ayiwa ɛɛ mun ye u don ɲɔgɔn nɔ ɛɛ furu ɛɛ taama ka bɔ ɲɔgɔn na ɛɛ jago ayiwa kelenya ayiwa o de y'a to ka siya ninnu bɛɛ donna ɲɔgɔn nɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kɛ kelen ye ayiwa eh, n'i ko k'i bɛ fɛn o fɛn waraka ka bɔ tɔw la ayiwa i b'i yɛrɛ i yɛrɛ waraka de eh, n'i ko bi karisa ye n ye bamanan ye i b'a sɔrɔ ayiwa filaya dɔ b'i la kɔrɔbɔrɔya dɔ b'i la eh, sinafɔya dɔ b'i la maninkaya dɔ b'i la bosoya dɔ b'i la ayiwa dɔgɔnɔya dɔ b'i la kɛlitamasɛkiya dɔ b'i la maa kelen si tɛ se ka ayiwa i disi gosi bi ayiwa ko ne de ye nin ye ayiwa mali la ko eh, ɲagami wɛrɛ tɛ n na o tɛ yen n'i ye ayiwa o jate minɛ sa furu min donna mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ jago min donna mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelenya sinsin parce que mali sinsinlen don ayiwa mali jɔyɔrɔ eh, sinsinbereba dɔ ye a ka siya ninnu caman de wa n'i ye siya ninnu jateminɛ eh, u caman bɛ yen nɔ ayiwa u ye jamana in mara ka tɛmɛ siya tɛ yen ayiwa min ma jamana mara jamana mara kɛ ayiwa a ye jamana mara k'a to fanga b'a bolo ka tɔw to u siya rɔ ayiwa ka tɔw jate k'a fɔ maa kelen tɛ se ka ayiwa jamana mara maa kelen tɛ se ka ayiwa ko kɛ ayiwa i ni tɔw de jɛ ka jɛra k'a kɛ n'i ko i bɛ ayiwa tɔw wɛrɛ wɛrɛ ka bɔ dɔrɔn o y'i bantɔ i yɛrɛ la kuma wɛrɛ minnu bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na ka na an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ i n'a fɔ bin bɛ ka kɛ dɔw kan k'a fɔ i n'a fɔ dɔw bɛ ka u yɛrɛ fisaya ni dɔw ye ayiwa an kan k'an tulo bɔ olu de kɔrɔ ayiwa ka ɲɔgɔn minɛ bari n'i nana bin bɛ kɛ dɔ kan dɔ tɔgɔ la ayiwa ka tila ka taa bin dɔ in kan dɔ tɔgɔ la ka mɔɔw bila ɲɔgɔn na ayiwa ka communauté bila ɲɔgɔn na ayiwa a bɛɛ ye maa ŋaniyajugu ka baara ye an kan k'an tulo bɔ o de kɔrɔ an kan ka ayiwa an yɛrɛ tanga maa de ma k'an tulo bɔ kuma jugu kɔrɔ k'an yɛrɛ tanga a ma eh, sedu dirisa mhm. n'i ye mali ta mali malidenw ta bakuruba la an y'a fɔ cogo min siya bolo caman caman de b'a kɔnɔ a bɛ se ka ye ye cogo jumɛn na mali yɛrɛ société composition
sangare an bɛnbaw ye mara kɛ i mana fɛn fɛn ta siya fɛn fɛn a y'a fɔ cogo min siya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ ye mara kɛ mais u ye mara kɛ cogo di u ko de ko ka bɛɛ to i sugu la ka bɛɛ to i sun na ni ne sera e sangare la kɛlɛ la ni ne ye fila ye ne t'a fɔ k'e ka ne ka fila jogo bɛɛ ta tubabuw b'a fɔ min ma assimilation o ma deli ka don anw ka fanga kɔnɔ ko ka bɛɛ to i sun na ka bɛɛ to i sugu la o de ye jamana in kɛ nation ye bari n'an ye kɛlɛ kɛ ka se ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn to ɲɔgɔn sugu la ka furuɲɔgɔnya don an ni ɲɔgɔn tɛ ka kanuɲɔgɔnya don an ni ɲɔgɔn tɛ i mana nin faama fɛn fɛn lajɛ min sera mun na o b'o den furu furuɲɔgɔnya bɛ don an ni ɲɔgɔn tɛ kanuɲɔgɔnya bɛ yen sigiɲɔgɔnya bɛ yen teriɲɔgɔnya bɛ yen balimaya nana i mana mali lajɛ bi an fɛn fɛn bɛ yen siya fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ta bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn wele bɛnkɛ bari bɛɛ ta bɛ ɲɔgɔn bolo hali u bɛ e, e, kurukanfuga mun fɔ mais e, faama joli bɛ tun bɛ yen a fɛn fɛn nana u nana mun kama ko ka bɛɛ to i sugu la bɛɛ n'i ka danbe bɛɛ n'i ka jogo bɛɛ n'i ka hɔrɔnya ka bɛɛ to i ka hɔrɔnya kɔnɔ o de y'a to san kɛmɛ yirika kɔnɔ bi bi na ni ni maliyɛn fila n'aw kɛlɛla n'a ye ɲɔgɔn neni cogo dɔ la aw kana a ɲɛfɔ dɛ n'aw y'a ɲɛfɔ aw bɛ malo ɲɔgɔn ye dɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ i aw bɛ taa sɔrɔ balimaya sifa dɔw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ma sigi ni min ye o de ye mali kunnadiyayɔrɔ ye n'o tɛ kabini nin kɛlɛ in daminɛna anw yɛrɛ dama tun ka kan ka bese ta ɲɔgɔn kama nka a kɛ ka go mali in kɔnɔ bari an ye nin balimaya ni nin sigi ni nin eh, fɛn bɛɛ dilan ka tila ka sanankunya dilan k'o kɛ fugula ye k'o don bɛɛ lajɛlen kun na n'i ye filaw ta bi eh, a bɛ sanankunya bɛ sigi don min filaw ɲininkara ko jɔn y'u sanankun ye ko filaw ko ko numu a ko o dɔrɔn t'a ɲɛ ko mun wɛrɛ mais bi an bɛɛ ye fulaw sanankun ye siya bɛɛ mali siya si tɛ yen mun tɛ tulon kɛ fila fɛ maninka ni fila mana bɛn an b'u wele ko fulakɛni u b'a wele maninkakɛ don tan bɛɛ tan bɛɛ bi bɛɛ bɛ o cogo la donc an ka siyaw sanankunya nana ka na a tɔ nɔgɔya an ni ɲɔgɔn tɛ o sɔn nɔgɔya o y'a nɔgɔya ka bɛɛ to sugu la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'an kɛ furuɲɔgɔn ni sigiɲɔgɔn ni balima ye o nana a kɛ an kalala ɲɔgɔn na o de kosɔn bi bi in na kuma fɛn fɛn bɛ fɔ hali ni tiɲɛ don a fura b'an yɛrɛ bolo foyi tɛ kɛ ko eh, a fura t'an yɛrɛ bolo mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a furakɛ dɛ anw de bɛ se k'a furakɛ ayiwa n'i yɛrɛ bana fura sɔrɔla i yɛrɛ bolo hakili la o kɔni furakɛli ko tɔ o ye i sigi k'an kɔnɔ ye tera ka mali ta k'a lajɛ an ka kulu mali kulu e b'a ye cogo di bon eh, an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ cogoya min na n'i ye mali yɛrɛ ta k'a filɛ eh, an kɛlen bɛ i komi eh, jirisunba ye a bolo ka don don ɲɔgɔn na an bɛ ten n bɛ dɔɔnin fara an ka cɛkɔrɔba ka kuma kan n'i jiginna an ka communauté fɛ n'i jiginna bɔbɔ la sisan bɔbɔdugu la i bɛ t'a sɔrɔ ɛɛ an denmuso dɔw bɛ yen ale bɛ taa furu fila ma walima a bɛ taa furu mamala bamara ma walima a bɛ taa furu miɲankakɛ ma walima a bɛ taa furu senufɔ ma donc ni furu donna ka ban o b'a jira k'a fɔ de ko nin ye a donnen ye ɲɔgɔn na o fana tɛmɛnen kɔ min ye an ka laada ye fana denko ni don an ka dɔnko ni seko o fana niveau la ko caman bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ an ka siyaw ninnu fɛ caman bɛ yen an b'o an bɛ jɛ o la k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o fana b'a jira k'a fɔ ko eh, an ka communauté ninnu an kɛra bakuruba kelen fɛn bakuruba kelen hakilina kelen ani ŋaniya kelen de o de b'a jira k'a fɔ ɛɛ kɛlɛ tɛna se ka don habada an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye kuma bulon dayɛlɛ an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la donc o b'a jira k'a fɔ a fɛɛrɛ bɛɛ bɛna kɛ mun ye o ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'an kumana ɲɔgɔn fɛ ka ban fɛɛrɛ o bɛ sɔrɔ a la an bɛ solution sɔrɔ o kɔrɔ ko caya n'a ta o ta o tɛ kumaɲɔgɔnya bali o tɛ kumaɲɔgɔnya bali o t'a bali a fewu donc a bɛna kunbɛn yɔrɔ min na o ye waati bɛɛ ni problème bɛ yen an bɛ sigi de an bɛ kuma n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn hakilina bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya
jalo maliden an ka siyakulu cayali fanga de don wa wala o ye segili yɔrɔ de ye bon euh, ne bolo fanga de don euh, mais a minɛko ɲuman de kan ka kɛ fanga don cogo di euh, a fɔra ko an ka siyaw ka ca mais siyaw bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na mun de don parce que an ka jamana in jamana kɔrɔ de don euh, traoré y'a abordé empire belebelebele saba de kɛra kɛra an ka jamana in kɔnɔ yan mais siyaw de tun b'a kunna mais u ma siya woloma kɛ ni wagadu ta u b'a fɔ ma empire ghana a ye jamana in bɛɛ mara kɔfɛ manden nana kɔfɛ songoyi nana faut pas que mɔgɔw ka ɲinan k'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔw ye jamana in mara c'est important au 16e siècle donc mais u ma jamana mara ni siya ye o bɛɛ ka siya a y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka siya tolen bɛ n'i ka i ka fɛn mais mɔgɔw donnen bɛ ɲɔgɔn na a bɛ jago kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ sɛgɛnw kɛ ɲɔgɔn ye e, fulaw yɛrɛ an ka nsanaw a ka ca a y'a fɔ mais segu bɛ kuma dɔ fɔ segukaw de b'a fɔ bamanankan don mais segukaw de b'a fɔ ko n'i fila ye n'i ma filanan ye mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn filanan ye mɔgɔ si t'a fɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko fila wɛrɛ de don fila tɛ o a filanan a ka filanan ye bamanan de don a ka filanan ye bamanan de ye filakɛ filanan ye bamanan de ye bamanan de don ça veut dire k'a taama ɲɔgɔn n'i m'a taama ɲɔgɔn ye i ma tila ban parce que n'i histoire lajɛ segu pouvoir ninnu i b'a dɔn euh, pouvoir c'était de pouvoir pouvoir euh, euh, fɛngɛw de don a bɛɛ sigira bamanan y'a sigi sigi mais fila de jɛra k'a kɛ a roi si ma fɛngɛ fanga sigi n'a ni filakɛ dɔ ma jɛ k'a kɛ kuma in de bɛ o de tamaseere yira c'est pour dire que an ka jɛ an ka ka don ɲɔgɔn na ka furu ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o ma daminɛ bi wa siyako kɛlɛ ma deli ka kɛ an ka nin yɔrɔ in na ne m'a mɛn dans l'histoire et je pense que aujourd'hui an tɛ siyako kɛlɛ la fana peut-être mɔgɔw de b'a fɛ k'o don an senkɔrɔ mais siyako kɛlɛ ma kɛ fɔlɔ ko minnu bɛ sen na siyako kɛlɛ tɛ dɛ fɛn wɛrɛw don donc ala k'an sɔn eh, hakili ɲuman na ami n ko ten ko ala k'an jɔyɔrɔ bɛ titi ma maakɔrɔ ko ko ka kale don an kɔrɔ an bɛ taa baro in sigisen filanan na o kulu siya kulu minnu filɛ nin ye siya kulu caman fo tan ni kɔ ka jamanaba kelen sigi n'o ye mali ye siya kulu kelen o kelen bɛ se ka mun de kɛ yaasa ka kuluba n'o ye mali ye k'o lafasa mali min bi ni gɛlɛya caman de b'a kun kan tarawele
eh, sangare an an bɛ an kan ka ala barika da bari bi bi in na i yɛrɛ da sera a ma an ka siya in fɛn fɛn a bɛɛ ye farankanjɛkuluw sigi sen kan a bɛɛ ye farankanjɛkuluw sigi sen kan tabital pulaku bɛ yen dɔgɔnw bɛ yen ka olu bɛɛ kulubaliw bɛ yen masarenw bɛ yen kamaratɔn bɛ yen kulubalitɔn bɛ yen donc nin bɛɛ lajɛlen anw fɛ yen anw turamagansiw siya kelen tɔgɔ siya kelen t'a la maninkaw b'a la senufow b'a la bamananw b'a la kɔrɔbɔrɔw b'a la nin nin bɛɛ ni nin nin nin fɛn fɛn sigilen bɛ sen kan ni ninnu ye baara kɛ ni jamana ko hakili ye n m'a fɔ yɛrɛ ɲini hakili dɛ jamana ko hakili ye anw bɛ se ka dɛsɛ mun na jamana in kɔnɔ n'an ye baara kɛ ni jamana hakili ye mɔgɔw bɛ ka kule ka ko jamana jamana da la ko tɛ dɛ dusu la Ni jɛkulu fɛn fɛn filɛ nin ye ni bɛɛ ye baara kɛ ni jamana hakili ye olu bɛ se ka dɛsɛ mun na bari fɔlɔ an tun bɛ dilan cogo di ni e ye sangare n'e bɛna bila foroba baara la i ka kabila de bɛ wele k'i lasigi i taatɔ filɛ i kana na maloya kana to i tɔgɔ ka ye nin na kana to i ka sɔrɔ nin fɛn sifa la i ka sɔrɔ nin fɛn sifa la o b'a yira o bɛ mun yira o b'a yira de ko o an an kan bɛ communauté mun ma siya mun ma olu de tun b'u ka mɔgɔw dilan k'a bila jama baara la mais bi mun na an tɛ se k'o kɛ an communauté in kelen kelen bɛɛ bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen bɛɛ ka mɔgɔ bɛ fonction publique in na bɛɛ ɔ ni a y'aw ka mɔgɔw wele k'a jira k'a fɔ bɔn bɛn kɛlen don a kan ko yɛlɛma bɛ kɛ bɛn kɛlen don a kan ko sonyɛni bɛ dabila bɛn kɛlen don a kan ko nin bɛ dabila nin bɛ dabila nin bɛ dabila ɛ yala o jamakulu kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka wuli k'a fɔ ko ne tɛ ne t'a dabila wa bari o ye bulon kɔnɔna de ye o ala y'o d'an ma bi a bɛ jɛ o jɛkulu bɛɛ bɛ yen a tɔ ye dɔrɔn ka jɛkulu ninnu lataa o sira fɛ de ne bolo o de sira ka kan ka ɲini k'o don bɛɛ lajɛlen kɔrɔ bɛɛ ka baara kɛ n'i ka jɛkulu ye ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan ka jogo ɲuman don mɔgɔw kɔrɔ bari ne hakili b'a la anw y'an ka turamagansi lajɛ fɔlɔ min kɛ centre islamique la an ka cɛkɔrɔbaw ye mun fɔ u ko bɔn ɛɛ a bɛ baara kɛ min kan bi tɛmɛnen kɔ ɛɛ turamagansi den bɛɛ a ye manamanako dabila an ka segin an bɛnbaw jogo ma i tɛ se k'i disi gosi i bɔkolo la k'a sɔrɔ a jogo t'i la a danbe t'i la k'a kɛ kuma ye dɔrɔn a cɛya t'i la o tɛ se ka kɛ o mais jɔn bɛ se k'i hakili jigin o la i bɛ jɛkulu min na o de bɛ se k'a f'i ye faramafɛnw dama de bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn a dun filɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'an taara bɔkolo kunda disi gosi yɔrɔ bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na misali la ka kɛɲɛ n'i ka fɔlen ye septembre kalo san ba fila ni tan ni fila don min na mali kɔrɔnfɛla bɛ jugu bolo maa tɛ se ka taa fiyewu o de kama fɛn min ye dɔgɔnɔw ka tɔnba ye gina dɔgɔn u ye taama kɛ ka taa tɔnbɔtu gawo kidali ka taa fo ka taa iyad agali ka taa kumaɲɔgɔnya ka tila ka sigi k'u sinsinbere kɛ mun ye sinankunya min bɛ dɔgɔnɔw ni eh, tamasɛku ni ɲɔgɔn cɛ mhm. hakili la fana jalo aw ka tabitali pulaku fana aw ye baara caman kɛ aw ni kulu wɛrɛw i n'a fɔ gina dogon n'a ɲɔgɔnnaw ne hakili la ni o fɛn ninnu tɛ fɔ don o don nka o baara ninnu jɔdaba bɛ ko in a basigili la fo bi
eh, ka ɲininkali ɲana parce que i b'a dɔn an ka tɔn ninnu filɛ nin ye eh, mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko siya ko dɔrɔn de don n'i tabitali pulaku yɛrɛ lajɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ i tɛ da la hali an ka bɔbɔw dɔw b'a la kan fɔli yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ni filaw sigilen don ni fila taabolo ka di i ye c'est ouvert parce que a fɔra de association des amis de la culture peul a filakanlama de yɛlɛmana k'a kɛ tabital pulaku ye donc an ni boso don an ni kadɔw don an ni bamananw don an ni marakaw don donc a bɛ bɛɛ de concerné mais dabɔ dabɔ tun ye mun ye c'était que an bɛɛ ka eh, an an ye mun sɔrɔ a ye mun fɔ c'est à dire an taabolo an ka bɔ kɛnɛ kan an k'u fara ɲɔgɔn kan an ka kanw an k'an ka kanw valoriser taabolo yɛrɛ y'o de ye mais diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma ye ala nana ni ka nata ye sisan o kɛra ko wɛrɛ ye mais n b'o fɔ parce que an bɛ hukumu kɔnɔ bi politique politique problème dɔrɔn de don n'o tɛ i tɛ siya dɔ wulilen ka taa siya dɔ kama o o tɛ yen o donc an depuis a daminɛna gina dogon dilannen kɔfɛ parce que olu nana tabital pulaku eh, kɔfɛ de anw n'u bɛ réunion kɛ régulièrement an n'u bɛ ɲɔgɔn ye hali mankan ninnu kɛlen an n'u bɛ réunion kɛ an n'u bɛ kuma parce que anw dɔw de don ni sisan tɛ sigiɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kadɔ la o kadɔ bɛ fila dɔrɔn de dɔn hali n'u ka hali u yɛrɛ ka kan ka ca u tɛ se k'a fɔ u tun bɛ filakan de fɔ sisan de nana u bɛ bamanankan fɔ bon o ye diɲɛ yɛlɛma yɛrɛ taabolo ye donc anw n'olu ka baarakɛɲɔgɔnya ye kɔrɔlen ye bɔbɔ filɛ nin ye hali n'u bɛ ka festival kɛ u b'anw filaw invité marakaw y'u ka festival kɛ kayi u ye filaw invité parce que an ni marakaw yɛrɛ ta marakaw b'a fɔ filaw ma kaw o bɛnkɛ o bɛ furu o ye furu de jira sigi kɔfɛ furu kɛra donc mɔgɔw donna ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye an jɔyɔrɔ an ka eh, tɔn ninnu jɔyɔrɔ ye k'o la o yɔrɔ ninnu de lafasa donc mali tun kan ka se ka profiter an ka nin siya ninnu n'an ka nin taabolo ninnu k'u kɛ ɲɔgɔn kan k'a ye ka se ka ka se ka utiliser ka kɛ sinsinbere k'an ka nation dilan parce que an ka nation notion ye an jɛnna ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ka avenir kɛ ɲɔgɔn fɛ donc exclusion t'a la donc association ninnu u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o ko ninnu na taabolo la donc euh, n bɛ se k'o de fɔ jamakulu kelen kuntilenna kelen ŋaniya kelen o ye jamana in yɛrɛ sigikan tɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ ko an ka communautéw an ka siyakuluw bɛ se ka mun de kɛ bi ka jamana in dɛmɛ
komi eh, n dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na eh, fulakɛ c'est à dire que gɛrɛsɛgɛ de don an bolo an ye gɛrɛsɛgɛ de sɔrɔ ka se ka mali kɔnɔ sariya yɛrɛ ka a bɔda d'an ma eh, jɛkulu ninnu ka se ka sigi o jɛkulu sigilen fɛn fila de b'a la n'u ye baara ɲuman n'u ye baara kɛ a ɲɛ ma a bɛ se ka an ka jamana dɛmɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ mali kan o gɛlɛya in ka ban pewu nka ni baara fɛnɛ ma kɛ a ɲɛ ma a fɛnɛ bɛ na ni degun ye degun min b'a to jamana in a bɛ dafiri ala k'an n'o cɛ jan ala k'an n'o ala k'an n'o cɛ cɛ jan nka an bɛ an ka anw fɛ yen nɔ an bɛ mun fɔ komi an doyen kun y'a fɔ cogoya min na n'i ye mali yɛrɛ ta an ye siyaw caman de faralen ɲɔgɔn na ɲɔgɔn kan ka kɛ nation ye hakilina kelen kuntilenna kelen o la o gurupu gurupu gurupu jɛkulu ninnu kɔnɔ maa o maa n'i bɛ i ka kulu kɔnɔ i bɛ fɛ ka kɛ exemple de ye misali la anw fɛ par exemple ni anw bɛ taa baara dɔ kɛ maakɔrɔw b'a fɔ i ka tɔgɔ sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ sa la an b'a fɔ o ma ko ka kun tigɛ ka tɔgɔ sɔrɔ o de y'an ka ko ye donc siya o siya n'i y'a ye ka tɔgɔ sɔrɔ hali ni ni bɛ to a da fɛ hali n'i ka ni bɛ to a da fɛ donc non mais n'o kɛra e ka jamu ye sisan i bɛna se ka kokolon kɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko an ka jɛkulu ninnu chance de don an bolo o de la an fana ko ka jɛkulu ninnu sigi ten fo olu jɛkulu ninnu ka to ka kuma ɲɔgɔn ye komi a bɛ ka kɛ cogoya min na mais fo dɔ ka fara kan de a ka sinsin ka taa o la an bɛ se k'a fɔ ko jamana fɛnɛ ka jɔyɔrɔba bɛ se ka k'a la parce que kuma caman na tɔn ninnu i bɛ t'a sɔrɔ se t'u ye kosɛbɛ u bɛ fɛ ka baara kɛ ka ɲɛ cogoya min na o ka kɛ nka jamana kɔni bɛ yamariya d'u ma u ka se ka fara ɲɔgɔn kan mais sisan jamana kan ka continuer o fɛ ka taa o sira fɛ ka se ka u dɛmɛ u ka se ka brassage kɛ ka don ɲɔgɔn na ka hakilina di ɲɔgɔn ma ka to ka ɲɔgɔn ye degun yɛrɛ min bɛ jamana kan u ka se ka to o degun in k'u baara k'o kan u ka se ka ban o la an bɛ se k'a fɔ ko hali bi ɛɛ nin kɔni ye occasion ye an bolo komi an y'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an bɛ se k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen siya minnu bɛ mali kɔnɔ bi gɛlɛya hali n'a sɔnna n'a sɔnna bi bi in na a tɛ tɛmɛ kalo kelen fɛn in bɛ ban a ma kan ka tɛmɛ kalo kelen kan parce que ɛɛ eh, banbaanci ninnu i bɛ taa sɔrɔ ne den dɔw b'a la walima i bɛ taa sɔrɔ fulakɛ dɔw b'a la walima i bɛ taa sɔrɔ senufo dɔw b'a la mais ni an jɛ an jɛkulu ninnu n'anw fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi ka kuma kelen fɔ ka kan kelen fɔ eh, mun kelen kelennin bɛ o kojugu ninnu na olu b'a je k'a fɔ ko aa an bɛ groupe an bɔra bɔnsɔn mun na olu bɛ ka min fɔ taasira min ta ta n'an ma nin to yen a a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye an ma donc o b'a jira k'a fɔ de fo an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka sigi ka eh, an bɛ se k'a fɔ ko rencontre ba k'o boloda bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ eh, degun ni furufurunin min bɛ yen an ka se k'o dɔn solution min bɛ fura min bɛ sɔrɔ a la an ka se k'o fura in ɲini ɲɔgɔn fɛ o ye an ka hakilina ye
ayiwa sedu dirisa ah, um, bisimila dabure fila jalo kuma dɔ fɔ sisan n'i ye mɔpti région ta fulaw ni jɔnw de sigilen don fulaw nana bɔbɔw de sɔrɔ dans la région de mɔpti faut que mɔgɔw dɔn ɲɛ bɛ ji kɔnɔna na dugu dun sigi sigilen don a bɛɛ bɔbɔ ka dugu sigilenw ye a bɛ mahu dɔn mahu bɛ dans le cercle de yɔrɔso ils sont venus de chez nous u bɔra anw de fɛ yen hali sisan bamananw ni boso bɛ an ka dugu wele ko mahu n'an fila b'a fɔ manga u ka sigiyɔrɔ in maga ma k'a la u tun bɛ yɔrɔ min awɔ a kɔrɔn yan fɛ bamananw nana au 19e siècle an y'olu sigi à l'est mais u ka yɔrɔ in maga ma k'a la pour que u kana progresser ka taa yen fan fɛ an ye cimetière don u ɲɔgɔn cɛ san o san u bɛ wuli u bɛ taa u taa bɔ u ka yɔrɔ la u bɛ segin ka na yɔrɔ kɔrɔ lajɛ san o san mahu a fɔ a fɔ ne k'a f'i ye u bɛ na u kerecɛnw bɛ yen u animisiw bɛ yen u silamɛw b'u la san o san u bɛ na problème ninnu daminɛna san de o de bɛ déplacement gɛlɛya gɛlɛya k'a fɔ k'a fara kan k'a ka kuma in sɔn ji la sinon fulaw ni bɔbɔ ye sinankun ye ni bɔbɔ nana kuma yɔrɔ o yɔrɔ u b'u ka bonya segin u ma ni fula kumana bɔbɔ fɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɔbɔ b'u ka fulaw ka eh, fɛngɛ segin u ma anw fɛ n'i ye fila eh, eh, file mankan mɛn fila dɔrɔn tɛ bɔ dɛ bamananw bɛ na bɔbɔ bɛ na bozo bɛ na a kɛra bɛɛ ka ɲɛnajɛ ye ni dunu mankan bɔra bamanankin na fulaw bɛ bɔ ka taa c'est pour te dire que mun bɛ ka an sɔrɔ bi an ma an ma tiɲɛ ta dɛ fɛn kuraw de don an ta tɛ an t'a dɔn siya woloma ni siya kɛlɛ nin an t'a dɔn an ta an ma an ma an ma deli k'a dɔn donc c'est pour te a bɛ ka mun fɔ sigiɲɔgɔnya damu bɛ o de la donc an bɛ sira de ɲini faama gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya donc je n bɛ ka segin n ka kɔrɔlen c'est à dire k'a fɔ ko siya ninnu yɛrɛ de bɛ kɛlɛ la o tɛ o politique ka girin kungo kɔnɔ mɔgɔ ma c'est que eh, a fɔ ma la fibre la, la fibre ethnique là mm -hmm. c'est très sensible mɔgɔw jouera a kan de mm -hmm. sinon eh, an sigi mɔgɔw sigilen bɛ yen o ɲɔgɔn kan o mm -hmm. i bɛ mankan in bɛɛ mɛn mɔgɔ sigilen bɛ ɲɔgɔn kan yen o olu tɛ ɲɔgɔn faga o hali sini hali sini donc kuma a ka lajiidi an ka se ka halisa ka kuma ɲɔgɔn ye mais cadre ka eh, organiser an yɛrɛ mɔgɔ minnu b'an mara u yɛrɛ fana hakili ɲuman sɔrɔ k'a ko waleya n'a waleyara an bɛ segin cogo kɔrɔ la n'o tɛ bɔbɔ bɛ se ka ban fila bolo wa a tɛ se fiyewu ayiwa tarawele nin kuma b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ jɛnnen don n'a ye k'a fɔ an ka sigi ye sigi duman de ye bɛɛ n'i sigiɲɔgɔn i y'a fɔ cogo min n'i taara yɔrɔ dɔ la n'i ye siya dɔ ta i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ nin b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔ min ka girin min n'an tun bɛna ɲinɛ kɔ o ye mun de ye lien jumɛn de bɛ an ka communauté ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka girin ni jamana in bɛ ka kologirinya fo bi eh, sangare ni n'i tagara fulaw bara i bɛ jamu bɛɛ ye i bɛ taa bɔbɔw bara an maninkaw keyitaw bɛ yen fɛn kɔnɛw bɛ yen a bɛɛ maninka u sigira u bɛ dugu sigibagaw la fana i bɛ taa marakaw bara a b'o cogo la i bɛ taa kɔrɔbɔrɔw bara a b'o cogo la ɔ fɛn min b'o cogo la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bara bɛɛ ta ye ɲɔgɔn ye bari an benbaw y'o labɛn k'an bɛɛ ta kɛ ɲɔgɔn ye ni e kumana ka farati i bɛ mɔgɔ sɔrɔ jama na mun bɛ n'i jɔ i kɔrɔ n'a kumana i bɛ i bɛ segin i kɔ i bɛ yafa deli o o o dilanna o cogo la k'o bɛɛ lajɛlen labɛn nka bi o de bɛ ka tila an na a tilara an na dɛ. Wa an tɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ a baara daminɛna gouvernement ye baara dɔ daminɛ kɔsa in na dugutigiw ma bonya ka sɛbɛn ni fɛn d'u ma wa a kana dan yen dɛ an y'a fɔ plateau kelen in kan ko daminɛ de don o dugutigi minnu bɛ ka labɛn dugu o dugu cɛkɔrɔba b'a kɔnɔ conseil national des personnes âgées o yɛrɛ ka labɛn parce que cɛkɔrɔba bɛ dugu bɛɛ kɔnɔ n'o kɛra sisan nin communauté in fɛn fɛn filɛ cɛkɔrɔba bɛ bɛɛ ka jamana dugutigi bɛ bɛɛ ka jamana nin bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye labɛn u sigiyɔrɔ la fɔlɔ ni fanga ko bi bɛɛ ka ɲɔgɔn ye labɛn i sigiyɔrɔ la dugutigiw an ka dugutigiw ka ɲɔgɔn ye ka an bɛɛ lajɛlen wele an ka taa ɲɔgɔn ye an sigiyɔrɔw la an ka kuma an yɛrɛ ka kuma ni ɲɔgɔn tɛ fɔlɔ parce que an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn ni an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ an sigiyɔrɔ la ka taa kuma o kɔfɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma i b'a ye fɛn caman bɛ yen sisan a bɛ dabila a bɛ dabila mais fo fanga parce que n'i y'a ye a ɲɛna fɔlɔ an bɛnbaw bolo fanga de ye barika don a la k'a dɔn k'a fɔ nin ye fila ye ka a ka filaya danbe d'a kan nin ye nin ye k'a danbe d'a kan k'a bonya d'a kan k'a karama d'a kan ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn jate n'o kɛra fɛn bɛɛ bɛɛ lajɛlen b'i jɔyɔrɔ fa sisan mais fo fanga jɔyɔrɔ b'a la jamanadenw kelen kelen fana bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la d'accord tira an bɛ don min na ko sisan sisan mali ko ko mali kura mali bɛ k'i sinsin a yɛrɛ la ko ka maliden sugu kura labɛn cogoya min na min y'an sɔrɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana an sɔrɔ bilen o hukumu na baara caman bɛ ka jateminɛ hali politiki sira fɛ i y'a ye u bɛ ka jamana sigi sariya sunba u b'a la k'a sɛbɛn kura ye yala o sariya sunba min b'a la ka sɛbɛn a baaraw bɛ sen na mun de bɛ se ka ɲɛbila o kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye k'a to an ka caya in ka kɛ fanga ye
n bɛ dɔɔni de fara an ka cɛkɔrɔba ta cɛkɔrɔba ta kan a ye kuma min fɔ sisan hali bi an mago bɛ maliden kura min na sinon mali tɛna se ka kura mali tɛna se ka kɛ kura ye maliden kura an mago bɛ maliden kura min na o ye fo an ka sigi kɔrɔlen kan kɔrɔlen parce que an ka maakɔrɔ an ka eh, an bɔra mun na olu tun ye fɛnba dɔ sigi ka ban o fɛnba min tun bɛ yen min ye an ka sunba ye fo an ka sigi o la o la cɛkɔrɔba ye min fɔ eh, an ka fakɛ ye min fɔ c'est à dire que jumɛn de kan ka kɛ o ye fo hali bi an ka to ka eh, an ka dugutigilakaw ninnu an b'a fɔ ma ko légitimité traditionnelle o légitimité traditionnelle fo an ka fanga don o la fo an k'u jate a daminɛna ka ban o b'a jira k'a fɔ de ko ni sariya sunba kan ka dilan olu fana ka jɔyɔrɔ bɛ min ye o kan ka bila a kɔnɔ n'o bilala a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ tun tɛ don dugu kɔnɔ n'i ma dugutigi ɲini fɔlɔ k'o dɔn hali n'i ye eh, donna dɔ ka du kɔnɔ ale de bɛ wuli sisan k'a fɔ ko ka taa dugutigi fɛ k'a fɔ ko a ah, ne ye dunan fɛ n ye dunan sɔrɔ an bara donc dugutigi yɛrɛ a bonya dara a kan mais bi olu ɲɛmaa mun tun b'an bolo n'a ye olu bila k'o kɛ kɔfɛmaaw ye a bɛ na ni gɛlɛya ye finalement olu yɛrɛ fana t'u ka u t'u ka u bɛ se ka baara min kɛ u t'a kɛ o tɛmɛnen kɔ n y'a fɔ an ka segin kɔrɔlen kan ɛɛ anw fɛ surtout an b'a fɔ min ma ko honneur c'est à dire que bɛɛ n'i ka i ka hɔrɔnya an b'a dɔn ko siya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hɔrɔnw b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mhm. donc maa si tɛ sɔn ale ka kɛ maa ye min bɛ se k'a kɛ sababu ye a bɔra mun na olu tɔgɔ tiɲɛ donc n'o tɛ ni maa si tɛ sɔn o la ka ban o b'a jira k'a fɔ ko alors mun de kan ka kɛ fo an ka hali an bɛ an ma denmisɛnninw bɛ kalan mun na kalan parce que sariyasunba in kɔnɔ kalan bɛ sinsin a bɛ sinsin kalan kan fana donc fo an k'a bila an kunna ko kalan kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min kan ka an bɛ maliden kura min miirili min kɛ an bɛ fɛ ka min sɔrɔ fo ko o maliden kura in a t'a sɔrɔ yɔrɔ si a b'a sɔrɔ eh, kalanko sira fɛ walima a b'a sɔrɔ so donc n'an ye ninnu fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a jɛ k'a fɔ an mago bɛ min na a bɛ sɔrɔ donc o kan ka fɛn min ye ni fɛn kani kan ka sɛbɛn kan ka dilan mali kɔnɔ fo an ka u k'u hakili to o la parce que o b'a to de bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa maa si tɛ a yɛrɛ dɛn kɛrɛfɛ maa si tɛ i dɛn kɛrɛfɛ jalo mun de bɛ se ka fɔ bi sabu mali bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa gɛlɛya in nin ka kɛ a furakɛli ye pewu sabu jamana min waati jan bɔ an bɛ nin gɛlɛya in na taa ni ka segin la nataw la mun de bɛ se ka kɛ ka kɛ ɲɛsigi ye yaasa gɛlɛya in ka taga pewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka an ka eh, siyakuluw kɛ sinsinbere ye
ayi cheick oumar euh, an ko k'an bɛ kuma on va se répéter mais c'est aussi pédagogique euh, a y'a fɔ a ye fɛn dɔ fɔ an ka kabilaw an sɔrɔla ka fɛn minnu to yen les légitimités traditionnelles olu ka renforcer de wajibi de an ma fanga ye fɛn dɔ fanga bɛ kalan fanga a bɛ kalan de ee an ka jamana mali a gouvernance minnu bɛ k'a ɲini u kan ka fanga kalan o tɛ dɛmɛ jamana tɛ bin dugumana fɛ dɛ a bɛ bin sanfɛla de fɛ ni maa minnu bɛ jamana mara n'olu t'a dɔn marali mara yɛrɛ ye mun ye ou bien n'a a faamuyali gɛlɛya b'u la mara bɛ gɛlɛya maa o maa n'i bɛ fanga bonya i yɛrɛ i yɛrɛ bakun e min ye fangatigi e ka yɛrɛ ka fanga bonya a tɛ tila i la abada a bɛ k'o yɔrɔ de fɔ ko mɔgɔw ka danbe ye o ye jumɛn ye jamanadenw yɛrɛ olu bonyani fɔlɔ n'i ma jamanadenw fisa i yɛrɛ ma mara b'olu de kan e n bɛna tamasire kelen yir'i la le masina an b'a fɔ ardo ardo fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min sigira masina i b'a dɔn mɔgɔ min y'a sigi c'est kanko musa ee ardo a tɛ bɔ masina dɛ bafulabɛ a taalen makan segintɔ a ye baganw de ye ka jigin masina kɔnɔna la a pasara kariri fɛ ka bɔ a bɔlen tɔnbɔkutu a pasara kariri fɛ a ye baganw ninnu de jigintɔ ye a taara ko un ko nin bɛ ne ka jamana kɔnɔ ni nafoloba in bɛ ne ka jamana kɔnɔ an kɛlen don ko mɔgɔw t'u yɛrɛma ten a ye makan jalo c'est le premier ardo makan jalo makan jalo a y'o bɔ eh, eh, bafula zone de kɔnɔ ka taa sigi yen ko bon e bɛ nin baganko in i bɛ occuper a la a nafa a ka se jamana ma makan jalo de ye eh, eh, masina kɔnɔ eh, eh, dugukolo bɛɛ tila c'est qu'on appelle le joro mhm. olu de y'a kɛ et il était dans le kareri a bɛ f'olu ma ardo tɔgɛ donc i bɛ ardo tɔgɔ silamaga ni bubu ardo galo tɔgɔ ninnu u bɛɛ bɔra ale de la donc fulaw yɛrɛ tɛ mhm. donc maninkakɛ mun tun bɛ fanga na ale de hakili sɔrɔ ka nin kɛ effectivement a yɔrɔ dilan c'est pour te dire jamana ka ɲa a bɛ bɔ jamana marabaga de la ala ka jamana marabaga ɲuman di an ma o de ye fɔlɔ ye a tɔ an minnu ye jamanadenw ye bɛɛ de ka hakili sɔrɔ a fɔ nin tɛ ne jugu ye karisa tɛ n jugu ye n'an y'o kɛ an bɛ kuma an bɛ sigikafɔ kɛ ni gɛlɛya mun na parce que adamaden yɛrɛ taabolo de y'o ye a bɛ ko caman bɛ nɔgɔya donc moi je pense que c'est une chance an ka siya caman yɛrɛ ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ et puis siya min b'an fɛ yan siya belebelew de don dɛ an ka siya ninnu tɛ siya denninw ye dɛ a y'a fɔ k'a bɛɛ mara kɛ mɔgɔ minnu histoire b'i la i ka maakɔrɔw ye mara kɛ i bɛ ko dɔn ça c'est le vécu donc vécu bɛ an ka communautéw bɛɛ la n'i bɛ jamana mara i bɛ i bɛ olu bɛɛ de consulter c'est qu'on dit il faut interroger l'histoire an k'an kɔfilɛ n'an y'an kɔfilɛ an an taayɔrɔ an b'a dɔn an tɛ fili u bɛ fili bɛ dɔgɔya donc euh, j'appelle toujours k'a fɔ ala k'an sɔn hakili ɲuman na seyidu dirisa an ka maakɔrɔ bɛ kuma dɔ fɔ n hakili jiginna yɔrɔ na jalo ka kuma kɔrɔ mm-hmm. sabu eh, u ko ko n bɛ n yɛrɛ fɛ k'a kɔrɔ tɛ k'a fɔ n tɛ maa wɛrɛ fɛ mm-hmm. yaasa i ka communauté wɛrɛ mɔgɔw dɔn k'a bonya k'a dɔn maa ye f'i k'a dɔn f'i k'i ka jamana dɔn yala jamana dɔnbaliya fana tɛ se ka kɛ gɛlɛya ye an ka communautéw ka kɔnɔna la wa
sangare gɛlɛya gɛlɛya min b'an kan bi jalo da sera a ma e bɛ se ka jamana mara cogo di i tɛ jamana min dɔn n'i y'a mɛn i bɛ du mara nk'i bɛ du dɔn de mais e taara k'i sigi du kunna i tɛ du min dɔn i t'a fɛ k'a ɲini k'a dɔn i t'a dɔn o tigi bɛ mun kɛ a yala o tigi bɛ se ka ɲuman kɛ cogo di bon min fana taara fo i ka kɛ yɛrɛdɔnna ye fɔlɔ parce que i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn n'i t'i yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn don min i bɛ fa i yɛrɛ la i bɛ sɔn i yɛrɛ ye n'i sɔnn'i yɛrɛ ye i bɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ye mais e t'i yɛrɛ dɔn e bilala jamana kunna i tɛ min dɔn o tigi bɛ se ka mun kɛ a tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ ni farafarali tɛ o o de kosɔn an tɛ foyi la ni farafarali tɛ min mana bila fanga la o bɛ mɔgɔw fara min mana bila fanga la o bɛ mɔgɔw fara bari ale ka hɛrɛ b'o farafarali de la o ko an bɛnbaw ye mun fɔ ko u ka jamana sigi sen kan mun bɛ kɛ arijana taamasere ye duguma dugu dugukolo kan i mana an ka fanga fɛn fɛn ta empire manden sɔnra sɔngoyi empire peul a nin fɛla nin bɛɛ lajɛlen ye baara de kɛ ka jamana diya k'a kɛ arijana taamasiyɛn ye dugu dugukolo kan anw ka du si tɛ yen ni sanu tun tɛ du min kɔnɔ i mana a yɔrɔ yɔrɔ hali minnu sigilen tɛ sanuma yɔrɔ la sanu tun b'u ka du kɔnɔ du foroba sanu tun bɛ yen a dun bɛ bɛɛ bolo mun b'o kɛ jamana dilancogo mais fo minnu bɛ jamana minnu bɛ fanga ɲini u ka jamana ɲini k'a dɔn ka jamanadenw ɲini k'u dɔn ni u tɛ se k'o kɛ jamanadenw yɛrɛ man kan ka sɔn fana u ka u kana f'i k'i ka jamana de dɔn o de kosɔn fanga jɔyɔrɔba de bɛ fɛn bɛɛ la bari an b'a fɔ kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ o ye lɛgɛsɛ ye a bɛ fɔ fana n'i ye sa kunkolo bɔ a la dɔwɛrɛ tɛ yen jurukisɛ kɔ o kɔrɔ ye mun ye nafa bɛ ɲɛmɔgɔ de la ale de ye mara tigi ye ale de ye fanga tigi ye nka jamanadenw de ye jamanatigi ye
ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'an ma k'an sɔn hakili ɲuman na an bɛ baro in sigi sen sabanan ta sisan ka nataw ka kɛ ni eh, sini ɲɛsigi ye tera mun de bɛ se ka kɛ bi yaasa an ka siyakulu ka ɲɔgɔn minɛ halisa sabu a jirala k'a fɔ siyakulu bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ siyakulu de kan ka jamana kɔkɔrɔ don nka yaasa i ka jamana kɔkɔrɔ don a k'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔsɛmɛyɔrɔ ka ɲi mun de ka kan ka kɛ yaasa siyakulu yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ
eh, sangare o kɔni an bɛ se k'a fɔ k'a ka nɔgɔ nka a fɛnɛ ka gɛlɛn parce que gɛlɛya min bɛ mali kan bi o gɛlɛya in n'i y'a a bakuruba ta i bɛ t'a sɔrɔ min nana n'a ye eh, fɛn fɔlɔ o ye mɔgɔ tɔɲɔni injustice injustice nana n'a ye o b'a kɔnɔ a filanan o ye bisigili ye n t'a dɔn n'o de an b'a fɔ ma ko amalgame ka fara fara ɲɔgɔn kan donc n'o olu bɔra la i bɛ t'a sɔrɔ i tɛ bɛrɛ sɔrɔ yen mais mun de kan ka kɛ o la o ye k'a jira k'a fɔ ko ɛɛ eh, jamana si tɛ yen min bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni jamanadenw yɛrɛ ma wuli ka bolo di ɲɔgɔn ma o la an ko fɔlɔ injustice parce que n bɛ misali dɔ ta komi ɛɛ eh, jalo bɛ n kɛrɛfɛ ɛɛ eh, nin y'a san duuru ye san duuru an ka niveau la gɛlɛya foyi tɛ yen ɛɛ eh, bɔbɔ kun bɛ ni n'i ye tagama kɛ ka taa se fila ma ni kɔngɔ b'i la a bɛ dumuni d'i ma i bɛ nɔnɔ min mais gɛlɛya sugu dɔw bɛ yen n'o tɛmɛna maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma sigi ka kuma a bɛ na ni firifirili ye a bɛ na ni funufununi ye mhm. walima eh, o gɛlɛya in n'a ma gérer ka ɲɛ c'est à dire a kan ka tɛmɛ taabolo min fɛ n'a ma tɛmɛ o fɛ a bɛ kɛ kojugu ye misali la eh, n'i ye jora cercle de tominian ta jora commune fɛ salonnasini 2018 la eh, bɔbɔkɛ dɔ ka walima se k'a fɔ ko sɛnɛkɛla dɔ ka a ka misi taara don a ka foro kɔnɔ o foro in forotigi ye misiw gɛn ka taa bila eh, eh, fourrière kɔnɔ fulakɛ nana misi ye anw ni fula fɛ i b'a dɔn o ye nɔgɔya dan ye u y'a fɔ fulakɛ ye bon na ni warinin dɔ ye fulakɛ ma se k'o kɛ fulakɛ ye su fɛ petini dara waati min na fulakɛ nana o faga a fagalen sisan a siranna sisan parce que sitani de nana n'a ye sinon a kun ma dabɔ a kama donc sitani nana n'a ye donc a taara a fɔ a tɔɲɔgɔn ye a ah, vraiment ale ye kojugu kɛ donc o zone ninnu na mu bɛɛ kun bɛ yen u bɛɛ wulila fulaw bɛɛ wulila u bɛ ka taa u bɔra jora à 80 km u bɛ ka na sisan motiya fan fɛ u sera mandiakuy fan fɛ donc ninnu fana wulila sɔgɔma u taara a ye petini sara u ye fini fini finikolo da a sanfɛ donc olu wulila k'o ɲini sisan mais u taara sɔrɔ u y'u sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ min ye baara kɛ yɛrɛ ale tununa donc u y'a dɔgɔcɛ dɔ sɔrɔ u ye dɔgɔcɛ in minɛ ka taa n'a ye gendarmerie la bon gendarmew y'a fɔ ko a ah, petini y'a ɲɛfɔ ale kɔni tɛ mais a taara kojugu kɛ a nana fɔ a ye ko ale kɔni ye nin kɛ mais vraiment a kun ma sigi n'a ye donc u ye a dɔgɔcɛ de minɛ sisan donc gendarme fana y'a fɔ non an tɛ se ka nin minɛ parce que dɔgɔcɛ y'a fɔ k'ale bɛ taa a kɔrɔ ɲini donc u ye dɔgɔcɛ bila u ye misi tan ni seegin de sɔrɔ n t'a dɔn o misi in kɛra cogoya min na donc misi tan ni seegin u y'u bila fourrière kɔnɔ donc dɔgɔkɛ in fana u y'o bila ko ka taa kɔrɔ ɲini ale fana tununna donc nin b'a jira k'a fɔ ko nin injustice in mais ale kun ma sigi n'a ye mais mun de kun kan ka kɛ sisan u kun bɛ c'est à dire ɲɛmaaw min kun bɛ yen olu kun bɛ se ka wuli ka kuma kuma lasurunya la k'a ɲini faamaw fɛ ni nin ɲɔgɔnnaw kɛra ni nin ɲɔgɔnnaw kɛra parce que a bɛ na ni gɛlɛya ye sigi kɔnɔ mhm. mais olu min kan ka a ka ɲɛnabɔ tilennenya kan a ka ɲɛnabɔ tilennenya yɛrɛ kɛ mhm. donc o ye o ye o ye fɔlɔ ye a filanan amalgame mhm. k'a fɔ ko a ah, bɔbɔkɛ ye nin kɛ donc k'a a to ta k'a don bɔbɔw tɔw nu bɛɛ kɔ la walima k'a fɔ ko a fulaw ye nin kɛ k'a fɔ ko donc fulaw bɛɛ ye nin ye walima k'a fɔ ko eh, senufo ye nin kɛ donc o ye amalgame ye min bɛ na ni gɛlɛya ye sigi kɔnɔ donc a tɛ na ni ko ko dilanlen ye a bɛ na ni ko tiɲɛnen ye donc n'i y'a faamuya dakuruɲɛ fila la faamaw ka a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ na k'u ɲɛnabɔ ni tilennenya ye tilennenya ye an dugudenw fana ka a kow ɲɛɲini k'a faamu yan'an ka bisigili kɛ ka ɲɛɲini k'a faamuya parce que an bɛ ko to ɲɔgɔn bolo de o de ye mande sigi ka to ko to ɲɔgɔn bolo
ayiwa jalo ka kɛɲɛ ni nin bɛɛ lajɛlen ye ka ko faamuya fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye est ce que an t'an hakili to kunnafoni ko fana la sabu bi bɛɛ kɛra kunnafoni dila ye bɛɛ kɛra kunnafoni ŋana ye maaw b'u turu kow kan yan'u k'a ɲɛɲini ni kow kɛra kaban a bɛ na ni tiɲɛni ye o fana jɔyɔrɔ dɔ tɛ bisigili la kosɛbɛ eh, i magara eh, joli yɛrɛ la parce que ne bolo mali kurako in ni gɛlɛya b'a la o ye kunnafoni yɔrɔ ye parce que kunnafoni ko a yɛlɛmana réseaux sociaux kɛlen don ka kunnafoni ta k'a kɛ u ka eh, u ka jagokun ye wa a bɛɛ de ye jagokɛla ye bon bɛɛ b'a fɔ ko ne ye fasojɔla ye n bɛ faso de fɛ bɛ ka faso dɛmɛ en réalité n'i y'a lajɛ a tɛ jamana dɛmɛ parce que kunnafoni kunnafoni dila ye kalan de ye kɛcogo de b'a la fɔcogo de b'a la mais olu m'a kalan hali minnu y'a kalan kelen kelen minnu b'a la i b'a ye tendance de b'u la u bɛ dɔ de nɔ u bɛ dɔ de kɔ u bɛ ka dɔ de lafasa bon o tɛ jamana jɔ et n'i ye o kunnafoni yɛrɛ bɔ an ka gɛlɛya kan bi a 80 pourcent a bɛ résolu a bɛ hakɛ to communauté dɔ bɛ eh, kunnafoni ninnu kan don o don u bɛ kuma kuraw de fɔ wa u bɛ siya ko kuma dɔrɔn de fɔ hali an ka tabital pulaaku page hmm. dɔw a dɔw a bɛ bɔ o communauté kelen na a bɛ kɔfɛ de ale de bɛ a sɛbɛn k'a fɔ ko tabital pulaaku de don ka fɛnw sɛbɛn a kɔnɔ ka sɔrɔ an t'a kalama on a fait tout on fait des communiqués k'a fɔ k'anw tɛ mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la hmm. kunnafoni minnu bɛ di hmm. surtout terrain kan mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko ninnu faso ko tɛ dɛ yɛrɛ ko don donc an ka méfier o la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que eh, an bɛ yan bi jamana in mali a bɛ yan kudayi de anw tɛmɛtɔ de don an fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ f'an kɔ donc mɔgɔw ka u hakili to o ko ninnu na kosɛbɛ et comme j'ai dit n bɛ segin ka na jamana marabaaw olu fana de kan ka hakili to t'o la kosɛbɛ parce que mali kura in j'ai l'impression que a gestion bɛ kɛ ni o réseaux sociaux ninnu ye n bɛ misaliya dɔ d'i ma kɔsa in na mpesoba karamɔgɔkɛ dɔ taara minɛ yen nɔ a n'a ka kalandenw muso dɔ de ye vocal kɛ bamakɔ yan ko ko eh, eh, eh, kalandenw kuranɛ kalandenw kɛmɛ wolonfila bɛ mpesoba k'olu bɛɛ tɛ se ka kɛ kalandenw ko jihadisiw don ko wa filaw don ko wa ko kɛmɛ naani wɛrɛ fana nana fara o kan bon apparemment bon sous réserve parce que euh, euh, kucala euh, zandaramu wulila ka taa taara u minɛ wagati yɛrɛ korona par prévention dakuruɲɛ kelen an ka hakili to kunnafoni na kunnafoni na kunnafoni ɲumanw ka di est ce que kunnafoni ɲumanw ka di d'accord mɔgɔ minnu b'a lamɛn fana u k'a lamɛn ni tulo ɲuman ye hakili ye ka kuma mɛn dɔ ka girin ka tɔɔrɔ kan u kana an ka jamana u kunnafonidila ninnu kana an ka jamana cɔrɔ an ye jamana wɛrɛ t'an bolo dɛ an si bolo mali si an ka siya minnu bɛ yan jamana wɛrɛ t'an si bolo mm. jamana kelen de don wa an bɛɛ dama ka kan a la siga t'o la donc a ɲani de ka d'an bɛɛ lajɛlen ko jɛnbɛ ko tori tigɛ n b'a dɔn n'i ye nin ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye kuma kolomayɔrɔ dɔ ye sabu dɔ b'i to i ka dugu la dɔrɔn ka telefɔni ta ka vocal kɛ nin kɛra sisan sisan yanni ɛri fila ɛri saba cɛ o y'a sɔrɔ maa ba yirika y'a sɔrɔ an ka kunnafoniw di mais an ka kumaw minɛ ni ni hakili ye wagati korona kojugu komi baara in a bɛ taa ni wagati ko ye jalo dakuruɲɛ fila la eh, seconde bi naani bi naani duuru kɔnɔna la i bɛ mun de fɔ ka fara nin bɛɛ kan ka se mali siya kulu bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn minɛ ka jamana in ka se ka a kɔkɔrɔmadon ne bɛ se ka mun fɔ eh, n b'a fɔ ko jamana jamana kɔrɔ de siya min bɛ jamana in kɔnɔ siya kɔrɔw fana don a bɛ san ba fila bɔ an bɛ ɲɔgɔn kan yan a ka caw ye donc an bɛ ɲɔgɔn kanu an bɛ sigi kɛ ni sigikafɔ de ye fulaw ye bagan gɛnnaw ye fulaw bɛ don eh, ka misiw bɛ don foro kɔnɔ mais an bɛ mun dɔn ni misi donna foro kɔnɔ i bɛ misi labɔ misitigi bɛ ɲini an bɛ taa dugutigi fɛ yen kuma bɛ kɛ ni a tigi bɛ ɲangi a bɛ ɲangi ni ni mun ka tiɲɛni kɛ n'o bɛ yafa fana a bɛ yafa donc sigikafɔ de ye damu ye an ka cogoya bɛɛ kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ badenw ye an kana kɛ faden kɛlɛ ye dɛ ni an ye ɲɔgɔn minɛ jamana in bɛ ɲa ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala k'a ɲɛ ka d'an ma siga kɔni tɛ min na fiyewu fiyewu jamana in gɛlɛya b'a kan bi madu i jɔlen ye madi kɛnɛ min kan n'i sigira fadenw b'a fɔ k'i ta bɛ so madu ala kana an kɛ taaba ye so faden kɛnɛ kan anw yɛrɛ ɲɛkun corolen ɲɛna tera dakuruɲɛ fila dakuruɲɛ fila la ɛɛ n bɛ ne bɛ se ka min fara kan o ye ko to ɲɔgɔn bolo parce que o ye tabiya ye an bolo o ye an ka sinsinbere dɔ ye a kɛra dinako sira fɛ o a kɛra politiko sira fɛ o adamadenya fɛn o fɛn mali kɔnɔ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ ko to ɲɔgɔn bolo de tiɲɛ bɛ fɔ jalakitigi bɛ di jalaki ma jotigi bɛ di jo ma jotigi ma donc en même temps min kan ka kɛ o bɛ kɛ donc fo an k'a bila an kunna ko an bɛnbaw u sigira ten de u tun bɛ to ka ko to ɲɔgɔn bolo an ka se ka mali in k'a jɔ gɛlɛya min bɛ an kan bi ni ala sɔnn'a ma jani san damadɔ a bɛ ban kuma ala k'a ɲɛ ka d'an ma makɔrɔ sedu dirisa ka kɛɲɛ ni nin fɔlen bɛɛ lajɛlen dakuruɲɛ fila wagati koronna ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ ɲɔgɔn minɛ baara de b'a to an bɛ ɲɔgɔn minɛ bari ɲɔgɔn bila daminɛna du kɔnɔ dugu kɔnɔ n'a ye ɲɔgɔn bila du kɔnɔ ka ɲɔgɔn bila dugu kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn bila jamana kɔnɔ fo ɲɔgɔn minɛ in ka daminɛ duguma de n y'a an y'a fɔ yan an kuma tɛmɛnen jamana in an bɛnbaw ye saraka de bɔ k'a fɔ ko jamana bɛ lonbolanba a tɛ bɔn mali tɛ tila a tɛ feere a tɛ tɔnɔmada ɔ o kɔrɔ ye mun ye jamana kelen an bɛɛ jɛ de don a ma na mɔgɔ si ba tiɲɛ na o ɲɔgɔn minɛ in fo k'a labɛn duguma nka indépendance fo sisan an bɛ ka jamana dilan sanfɛ de an ka jamana dilali daminɛ duguma ni dugumana ɲɛna dɔrɔn sanfɛla bɛ ɲa o dugumana dun baara daminɛna n y'a fɔ dugutigiw ka dilan maakɔrɔw ka dilan musow ka dilan denmisɛnw ka dilan an ka kuma fɛn fɛn n'a daminɛ a bɛ fɔ denmisɛn ni maakɔrɔ cɛ ni muso fo bɛɛ ka dilan mɛ bɛɛ bɛ dila duguma de an ka sanfɛ dilali dabila ala ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma amiina yarabi n badenw nin tun ye mali kura taasira jɛmukan ye bi arabadonya in na ayiwa maa minnu tun b'an bolo ka kuma fɛn min an ka siyakulu jɔyɔrɔ kan mali kurako kan o tun ye zuwe zili tera ye ale ye maa ɲɛmaa ye buwaw tɔgɔla kuluba la min bɛ wele ko nabuwo abudurahmani jalo ale ye sɛbɛn ɲɛnabɔla ye fulaw ka kuluba la min bɛ wele ko tabitali pulaku ani an ka maakɔrɔ sedu idirisa tarawele ale ye turamagan si o maa ɲɛmaa don ani jogo ani maaya n badenw ala k'an sɔn hakili ɲuman na an ka ca o caya ye an ka fanga dɔ ye n'a faamuna faamu cogo la o fɔra k'o fɔlatigɛ maa k'a dɔn k'a fɔ ko ni maa min ye ala minɛ k'i kɛ ba falen kan i ni alaminɛ bama bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ji kɔrɔ o fana kɛlen bɛ ka ala minɛ k'a da k'a niyɔrɔ kɔnɔ o tuma alaminɛ bama ani alaminɛ maa olu mana ɲɔgɔn ye ji kɔrɔ wale tɔ bɛ kɛ alaminɛ kɔnɔ ala k'an jɔyɔrɔ bɛɛ tintin ma aw k'an bɛɛ